igbo anyị abịakwa ọzọ ee tata o nwere ndụmọdụ anyị chọrọ ka anyị nye ndị nne unu ma na a bịa n'ezinụlọ ọ na-adị ka ọ sọọsọ ụmụ nwanyị a mụta n'ezinụlọ ka a na-azụ ọzụzụ ka esi esi ka esi asụ ka esi aza ka esi eme nta ka esi eme imo ndị nwoke na-abịa eruo nke ruo o jewelu nke ruo o jewelu mana ka m gwazianụ gị ka m gwazie anyị tata imirikiti ụmụ nwaanyị a na-azụta na nz- na ụlọ ama m ihe m ga-akpọ ha akpọ amazọ m ihe nwa a na-azụ obodo jọsikwuruziri njọ dịka ndị nne na nna sọ ihe a na-ekwu bụ kedu etu ihe esi kedu etu anyị chụta ihe na-aba n'afọ ka esi chụta ihe ya-aba n'afọ keduzi ebe ofu ime ha si enyezi ndị ụmụ nwaanyị nwa ọzụzụ nwa ọ bụrụ egwu egwu ọsọ na imirikiti ụmụ nwaanyị kịta koromoto koromoto wuna na imirikiti ime ha enwezi ihe a zụnyeru ha n'ahụ ha ga-eji wee jee bie ezinụlọ wee na-adụ ndị nne tata ṅakwanụ ntị okwu ife ụmụ unu ndị nwoke unu akpachapụzina ha n'akụkụ unu akpachapụzina ụmụ unu ndị nwoke n'akụkụ hmm. ee ka m were onwe m wee kwuo oge nne m nne dị ugwu nne dị ọra mma oge ọ ka nọ tupu ọya ọya kpọnaa ya mmụọ o megidere megide megide ọ bụrụzie be m bụ ebe o jegharịgo jee be nwa ya nka jee be nke mana emesịa ọ nata be m n'ọka ka ọ natara be m n'ọka onye be m bụ onye ọrụ oyibo and ọrụ ha na ọfịs ha adịghị n'ime ọka ụlọ ọrụ adịghị n'ime ọka ọ ga-agbarịrị ụzọ mee nke ọ ga-eme mee ihe ọ ga-eme pụọ o nwere mgbe ọ ya-abụ o mesie debesie nri ya wee pụ mgbe nne m ga-erizi nri ahụ o bute nri ahụ nwee ike ọ sị na nne ya agụkwara ya ka bụ ndị edebego ya ihe na-agụwara ya kịta bụ ofe ofe nsara ahụ ehe esi ọ dị nwa gologolo Hmm. nwa mgbe eji wee kwu na oyi ofe nsara dị gologolo o kwuzie maka ọgwụ ọ na-aṅụ ehika mụnwa bụ mụnwa unu fọrọ ebe a anakwa m eche mgbe onye be m si ụlọ ọrụ na-adịghị n'ime ọka dị na esi ọka pụọ before ọ nabata ịgba na afọ nke mgbe nne nwere ike ọ bụrụ na nri ahụ ọ chọrọ iri ọ bụrụ ka ebe usu ehi ka o kwubere n'ọkụ na ihe ahụ aga ọgwụ ọ na-aṅụ ehika ọ bụ na o rihe ihe nke ọ chọrọ iri kee ka ọ ya-esi ṅụa ọgwụ ọ poison ka ọ na-aṅụ ma ọ bụ na ọ bụrụ ori ihe ọ chọrọ iri aha m eti ọbụla ọnụ o zuru m ọfụma ana m agbapụ je sikwazi ihe ọzọ na-abụghị nke onye be m si dobe onye be m jesi batakwa ọfụma na-esikwazi ofe nsala adịgogo ọ maka gị nwa o nweghị m ada esifọ ya gị bụ nwaanyị zụọkwa ya na-azụ ụmụ gị ndị nwaanyị maka esi esi ebi ezinụlọ kachasị ihe dị n'isi nri na-azụkwa ndị nwoke na-azụkwa ndị nwoke ee maka ee eji ekwe ụtụtụ ama ka ụbọchị ya adị ụmụ ka ụbọchị ya adị ka ọ ya adị ịfụ na mkpebi na ọ be nwaanyị nwoke ka ị nọ o nwere ụdị ha anyị na-ekwu ekwu ụdị nwaanyị ọ na-anụ ma ụdị na o nwe ndị na-anụ nwaanyị executive nere eze ụdị ọlụ ọ na-alụ bụ ọnụ ụtụtụ pịa mbata ya n'ime anyasị agụghị agụ ụgwọ ọrụ werekwa kịta zụta ụmụ ndị nwoke gozibe ha usekwu na-akpọdebe ha n'usekwu ka ha mara ihe a na-eme ha nwere nwa akwụ nwere ike ọ bụrụ na nwoke lụtakwaziri ụdị nwaanyị ahụ ụdị ọlụ ọ na-alụ dị chichichi ọ na-enyekwara nwaanyị ahụ aka a na-eme ya eme ọ bụghị ibu na ọ sọ nwaanyị esi ebupụta ekenekwa m unu